Malawi Agribiz Podcast. Ine ndi Mwafongo John Kisewe Mpakani ndikulandireni ku Malawi Agribiz Podcast, podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi, agriculture and agribusiness, chifukwa uh, masiku ano tikunena kuti ulimi ndi ntchito komanso ulimi ndi business zongopanga ulimi mwachizolowezi kuti ya ine ndi aah mphunzitsi ndimachitako ulimi nthawi zina zinatha zimene zija panopa ndiye kuti ngati ndiwe mphunzitsi komanso umapanga ulimi ukugwira ntchito ziwiri ya ulimi komanso ya uphunzitsi lero tili kudimba kwenikweni chifukwa tayenda m'ofesimu eh, tacheza ndi anthu osiyanasiyana koma lero tinaganiza kuti tifike ku dimba lero mwatitengera ku dimba kwenikweni Lero takudengerani kwenikweni kwa matopeko Eh, nanga si pa Chichewa pali mawu amanena kuti mlandu wa munda timakakambira kumunda konko chabwino koma tisanalowe mkatikati um, who are you okay uh, zikomo kwambiri takulandirani kuno ku mcheneka farm uh, dzina langa ndine joy chapeta ambiri uh, amangondiitana kuti miss joy uh, ndine mmalawi nabadwira ku malawi kuno ku blantyre ku seventh day adventist okay.
that's where kumene nabadwira um, I'm, i come from dedza that's my home village kwa T/A Kachere apparently mcheneka that's my home village So this place was named after my home village in Mcheneka. Ku Mcheneka it's called ku Mcheneka kwa William. Okay. Chifukwa choti pamalo pamene agogo anga anapezapo panalipo kuti azungu anayikapo printing press. So one of the azungu anali William. So anthu amangoti kwa William ku Mcheneka kwa William because uh, ndi amene anali odziwika. So this place is called after that. Uh, I'm from Dedza uh, kum- ku Mcheneka. kwa T/A Kachere. So si famu yokha koma ndi famu ndi history coz mmene mwafotokozeramu zikundimvekera kuti uh, the name ya famu iyi ili ndi ka history kambiri ndithu yes exactly um, ine ndi munthu mmodzi amene i love to go deep where I'm coming from and relate so mwinabe mu bloodline mwathu as we, we, we go along with kucheza kwathu i should be able to, to tackle that kuti why, why, why even where i am right now maybe ndimayenera kukhala ndili muofesi kumapanga zina zake just like anybody else but i chose this no, no. Uh, muofesi ya cause panopo tili kuno ndikuofesi Mm, of course. Eh, this is an office Eh, koma tikunena kuti mwina basi ma- malaptopuko ma AC akuomba ali wewewe basi ndiye kuti tavala masuti tavala magogoda yes all right so um, nkhani ya sukulu tinafika nayo pati okay i am administrator by profession komanso i was doing um, a degree in uh, supply chain management and logistics so maphunziro amenewa ndikusankha kukakhala kudimba kumasewera ndi matope pamenepo
that's why it's contradicting but uh, i think mwina anthu timabadwa osiyana and mwina mmene timaganizira so for people like me i like to diversify komanso mwina if we go deep

what is satisfying me at the end of the day kuti ndikapanga is it being in the office or is it being here because sikuti mu office sindinakhalepo ayi ndagwira ndithu ndi ma organisations ambiri komanso mu ma office ambiri komano eventually ndinazathera kunoko where I'm satisfied, I'm fulfilled and I know this is my purpose. um, ku- ku maofesi kuli china chake chimene mwina chinakukhumudwitsani kuti ah, ineyo no i can't continue with this mwina ndipite kudimba. Of course ntchito ya ma office sikuti ndiyolakwika ayi ndiyabwino because panopa mmene madutsa awawa a mma office inunso ngati muchokera ku office ndekuti zalowa muli bwino pomwe munthu ngati ineyo panopa ndekuti anthu ena ake maso onse ali pa ndani ali pa ineyo you know so office ndi izi paliponse pali advantage ndi disadvantage komano we look at kuti zimene zilipo zambiri zabwino ndi ziti so to, to, to me zimene zikupanga apply to me so office tikalowa mamawa 7 takhala pa desk ndiye kuti tituluka lunch one hour or one and a half hours break the next out ndekuti ndi 5 a business onse ku Malawi kunoko muziwa mmene ilili setup yathu ndiyoti anthu atani atseka aweruka apita i'm not productive anymore komanso nde kuti am looking at salary imene nde kuti ndikalandira i need to think of transport ngati ndikuyenda pa bus nde kuti ndi to and from nanga lunch nanga kodi ndi fuel nde galimoto ndiipange service now you looking at ndili pa nyumba ya rent ndidye nditani ka salary kaja sikamakwana kamangokhala koti walandira nthawi imeneyoyo koma it will not take you far you actually need to have also a side hustle ya mphamvu pomwe for me running this thing I have all the time. I plan kuti ndidzuke nthawi zanji. Olo ntafuna mmawa kupanga decide ndidzuka 10 koloko. Ndizotheka. Eh, Ndipo kwambiri.
Okay. So, um, tinapezeka bwanji kunoko kumunda. Um, tagwira ntchito, skulu tili nayo, then we are here. Um, tinapezeka bwanji. What has been the journey? Okay.
Um

this i think uh, not even i think it comes from now maybe it was also my bloodline kuti maybe i'm just trading along despite ibe kuti kwambiri it was me looking at uh, the friends that i had you know pa ma friends amene timakhala nawo pali ena amene amatibweretsa pansi pali ena amene amatithandiza kubwera pamwamba now i had this one uh, peculiar friend, Clara Kamlomo. Yes, yes, I know.
Clara, we come a very long way and timaitanana kuti pamba timaitana kuti my mili millionaire Yes. pano pa tinasunthana timaitana kuti my billionaire yeah so Clara and I we, we, we, we we've got history we come from afar tinachokera kutali so in the process anandipeza ndikupanga business nanenso ndinamphunzitsako zina za business nthawi imeneyo komano eventually iye she came out from that business anapezeka kuti wayamba kutani wayamba kupanga za ulimi yes. so timaona iyi munthu akupanga za ulimi kenako iye Clara ndagula mili ndagula malotu aa ah, ah. Milli ndikupangatu izi, millitu ndamanga makola, millitu mwakuti, no, we were talking kwambiri and what not and that inspired me and by the way that time malowa anali alipo kale Okay.
both akunoko ndi kumtunda kuja malo onsewa anali alipo kale Pa nthawi imene munkakumana ndi Clara, when was that? that was um, around 20 14 15. So 2014 15 malo awa anali alipo kale Malo ana- ndi malo anagulidwa chaka chake chino. malo awawa it dates back from 2003 2004 Koma tu- nthawi imeneyoyo looking at the age ndiye kuti you were young kwambiri I so. was very young. I was very young. And I remember kuti kanthawi kena kake ndinayambako ndimakonda kupanga grow ma, ma vegetables this side et ndiye kuti tipangapanga grow nthawi imene kuli food zone timatsukatsuka kumangamanga ndikukatani ndikukapanga ndikuka kukasiya kukagulitsa komano you could see kuti the returns ndi what you're putting in sizimabalance ayi and i think mwina panalibe proper guidance and training so it was just one of those things so eventually I had to to drop that ndiye kunoko kunakhalano ngati kwanyanyalidwa kwasiyidwano nothing no activity took place for a very long time moti kunoko anthu ankadyetsera ng'ombe koseku kuku Mwinanso ena sankadziwa zoti ndi malo andani. Zim- ayi amadziwa Yeah. chifukwa chakuti kumtunda kuja Ah, okay. kanyumba kaja kanali kalipo of course kana sanachitidwe modify k- kanangomangidwa ndi njerwa basi Yeah, yeah. there was a caretaker komano there was just like mmene timakhalira mnyumba tikakhala ndi maid onani timayenera kumuza zochita Yeah. mwana tikadzuka mwana timamusambitsa madaipa timakataya umu izi timatere izi timatere nyumba amu muzikuntha umu muzikuntha umu lero timaphika ndiwo zakuti and whatnot guidance so there wasn't anything of that sort you know so kose kunoko kunalibe even nzimbe izizi nzimbe izi zinali patali patali patali patali zimene zinalipo kalekalero koma zonsezi kunalibe so chidwi changa chili ponena kuti uh, 2003 munali muli mwana kwambiri yes maganizo ogula malo anabwera motani munali ndi ndalama nkusowa zochochita were you forced to buy land no this was uh, because we're very young this was uh, inspired by my, my, my mother okay. yes she was the one who who made the decision kuti okay fine ndalama izizi tigule chani tigule malo okay. yeah so after somebody had told her which is my uncle mm -hmm. tikachoka ku, ku, ku mtunda komwe kuja yes. close by mm -hmm. nde amene anauza kuti ah, kuli malo tuku yes then ndekuti tikambirana okay kuli malo tuku tindalama tilipo iyi eh, tindalama tilipo tiyeni tikatani tika tikaoneko apo ndi apo nkupezeka kuti malo osewa atani agulidwa so like I'm saying kunena kuti nthawi imene ndimadziwana ndi Clara malo awawa anali Alipo alipo kale. kale malo awawa tinali tili nawo kale malowa mmangodyetsedwa munomo ng'ombe anthu amangopanga encroach mokuti tita- nditayamba ine kuti ndayamba za serious kuti now I'm taking this kunoko dothi lili sinali chonchi Okay.
you can imagine kuti dothi loti likumapondedwa ndi ng'ombe zima hoofs zija every now and then limakhala kuti lalimba ladirizika you know and stuff like that so kose kuno kunali chitchire mitengoyi so chifukwa choti kunalibe supervision nthawi zambiri anyamata ndi kuti oyang'anira uko amabwera ndikudula Madula, ndikuwotcha kumaotchera mauvuni, ndikuwotcha ano pamwambapo kuti pasaphuke nanga sipakaphuka inu mukaona mudabwa kuti aa pakuphukapo bwanji nde kuti amaotcha ndikukwirira Ah, okay. you know and stuff like that so when i started talking ndi i mean after kuti clara naye wayamba izizi ndikumamuona chanchani 2018 i was uh, i traveled to india Yes. on a, um, a medical trip Yes. when i got back months after i came back ndimati ndikakhala because I, i was staying ku area 49 Yes.
i've got property there where i was staying So ndimati ndikakhala khala I would drive to here. Ndimapanga paki galimoto yanga kunsewu kuja palibenso apo po- polowera apoyi. Ndipanga paki kunsewu kuja ndikuyenda. Nde kuti basi mwina ndiyima apo mwina ndimatha nthawi zina ngati ndavala magambutsi kulowako mwina kumazafika chapena pake apa komano ukumayang'anayang'ana kuti koma njoka apapa sindingapezane naye because kunali chitchire choti chagonera eti. Linali dimba loti lagonera. so malowa basi ndizimva timbalameto chani and what not kenako i started thinking to myself and i'm sitting on millions okay.
i'm sitting on millions like literally you know especially when i'm broke Then- maluzi fuel wasowa amene popo you drive here and just basi you know start imagining kuti ah, kunoko makuti so i spoke to clara and i remembernso kuti ndinazampangako approach rose yeah rose what rose chisowa chisowa yeah, yeah. yes namulembera ndikuti ineyo ndili ndi malo koma malowo angokhala so i want guidance kuti kodi how do i start where do i start from what do i do koma malowo ndili nawo you know zachoncho zija so eventually because i kept on pushing persuading these people kuti i want you kuti mundiphunzitse ineyo you know i think eh, nkhani ya ndani ya ya Jacob Yes.
atamukakamira ngelo kuti ineyo sindikusiyani so that was also with me i said kuti ine sindikusiyani i want you to teach me i want you to tell me what should i do land ilipo kale you know savings i had money you know but i want to start where do i start so clara took me step by step but how she took me step by step

so ndimapanga nawo kulowa ma training aja nthawi imene i think timalipira ma 2000 ya ma 2.5 sanafike ma 5000 nthawi imene ndrama ili yamphamvu kwambiri so would pay ma whatsapp aja tapangapo mushroom tapangapo ya irish potato tapangapo ya onion tapangapo ya nkhumba tapangako ya nkhuku you know all those trainings ino atani ndimapanga nawo and ndiye ndikapanga muja i would come and put it into practice pamene ndajama ndiye kuti ndimuuza Yes. you know so what i did was i remember telling my mom ndekuti ah ndifuna ndikatani ndikayambe in, okay in fact my, my last uh, job like job ya office inali ya ku my hope project Yes. this was a project ya billy graham evangelistic association so they were it was starting inali project yoti it was uh, for africa so it was starting with malawi so i was a part of that crew and when malawi was done kuti no they are moving to zambia ndi the other countries that's when i said kuti enough i, I don't want to work of course in between i did the masave ndi ma, ma organizations ena and Masave whatnot hustle, yeah. yes that's it komano kwambiri ndekuti ndinalekeza pamene kuti yam office it's ending here am not doing this anymore so what i did was i told my mom ndekuti ah ndifuna ndikayambe kutani kulima kujeni kuja i remember my mom going like ah mungoonongako ndrama zanu Mungalime kumene inu. mungoonongako ndrama zanu because with the past experience yoti timalima ma vegetables kunoko akuluakulu aja Kumagulisa koma sizikutheka. sizimatheka ayi ukapanga masamu kuona kuti ayi fuel ochoka kume kuja kubwera uzatenga masamba kupita uko ukagulisa ukayika mu shopu wasintha mtengo iweyo mtengo umene akugulira outside and you're going like what you know so sizimapindula so she still had that at the back of her mind kuti izizi mwana wanga ash, mungonongapo ndrama kumene kuja mu- yu- simupindula chilichonse chanichani mwinaso malo aja you can just put it up for sale i said kulibe malo ogulitsa there's no place that is being sold you know so she gave me i know she gave me a benefit of the doubt kuti okay let's see what she's gonna do because ndinapanga makani still holding on to the ngo now right jacob ono yamgwirisa ngeroyo sindimusiya ayi so it was the same thing so i started ndikoyambirira kuja talowera kuja kose kuno kuli chitchire kumachita kuopsa but i took that bold step and started tinayambira kumene kuja ndikutheka kuti mwangotipeza kumene mukuonera malawi agribiz podcast podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi lero tindi miss joy uh, eni ake a mcheneka farm ndatchula bwino bwino eh? Yes, yeah, mcheneka Mcheneka farm Farm. uh, tikumva mbiri yawo kuti anayamba bwanji ambiri mmakhala mukufunsa kuti ayi uh, ti- tachezapo ndi clement Uh, mwina kungomona pamene ali koma osadziwa zoti a- wadutsa mutimo uh, tacheza ndi um, alimi ochulukirapo amene mwina timangoona pakadali panopa kuti they are doing great koma mwina sitimadziwa zoti anadutsa motani so today we are learning kuti kodi miss joy adutsa motani so chaka choyambirira um, walimba mtima kuti ah no apapa ine ndiye ndikuyamba masteni it's okay inuyo tandionerereni ineyo how was the experience i'm asking this question chifukwa just yesterday um, i was talking to a friend wayamba ulimi nayeso she's in usa so um, wauzidwa, akuti wauzidwa kuti chaka choyambirira ulimi sumapeza phindu i- umakhala chaka chongophunzira ambiriso amafunsa kuti maona even ma social media O, ukapanga post ndimaona ma, ma post anthu amabwera kuti "Ah, so um, waneka chimanga ungakolole mabagi angati those are like the questions amene mwina anthu samaona zamkati kuti kuti ukolole mabagi amene akunenedwawo kuyenera uduse patipo so u- experience ya chaka choyambirira inayenda bwanji okay experience ya chaka choyambirira um I, I don't want to generalize it yet, Yes. but I'll come to the general later. Experience ya chaka choyambirira was not bad. okay.
Yes.
Why I'm saying good it was not bad, it's because

And sindimathera mma whatsapp trainings okhawo, ine am one person amene ndimakonda kupanga google zinthu you know research research, I will ask people iwe ukupanga ichichi how are you doing it, okay nde izizi zimatani you know even botolo la mankhwala lija kuliwerenga limene lijali okay mankhwala awawa akutani akutani and stuff like that you know. So the first year when I started I wasn't looking at mafunso amene amafunsa anthu omanena kuti. nde nyemba apo pamene mwadzaliramo nde kuti mukhoza kutulutsa ndalama zingati kapena ma bag angati no if you go into farming with that ex expectation ndi ma questions amenewo kumayidikira ma answer amenewo you will fail you get frustrated because there are so many factors that contribute to kuchita bwino kwa zinthu kapena ayi you know zinazo you can control zinazo you can not control now when i started kuja ndinayambira ndi chimanga chanthirira mind you i didn't have a pump i didn't have now I, i'm using a solar pump i didn't have uh, even ya, ya engine ya, ya, ya petrol ija i didn't have that timayuza ma water cane amene amandipanga follow from the very beginning i have ma videos there ma waterkeni ndithu and every time ndimapanga remind anthu kunena kuti we take these videos kuti not for for show yeah. mm kuti fende tioneke kuti fende tiku- no no no no no, no. Ife tikupusha ngini ya. this is what we're doing this is to encourage you this also stands as a reminder kwa ineyo this is where am coming from you understand so tinayamba kumene kujaku kulima kuyamba nde kuti tinachoka kumusi kuja mpaka na kumusi uku Yeah. kumusi ukuku tikapita uko uko imalowa chonchi Yeah. I- imatuluka uko eti nkupita uko uku kuli kansinje uko mpaka nawo mafika mpaka kunsinje kuja kumatani kumaona kuti nsinje uja ndiwo Tinayamba ndi chimanga pene pajapo. Kenako tamaliza pene paja tadzala chimanga chija chikutuluka ndikuti okay guys next lot tiyeni tiyikeponso zinthu zina. Tinayika mbatatesi. Okay guys tiyeni tisunthe next lot tinayika anyezi. Kenako matomato and so on and so forth. Now when we started. tinachitabe bwino of course not bwino kwambiri Yes. like i'm saying kunena kuti i was new in this ujeni despite kuti ndapanga kunokonso ine i was new with the people amene amandithandiza kundigwirira ntchito Yeah, ngakhalenso mi- mukama ah papa ndalama zingati Ehe, amachita zozota sakudziwa uyuyu that's it now kumakhala issue imeneyo yonena kuti you are new sukudziwa kuti matchajidwe a ndalama anthu how much are you supposed to pay them Yes.
kuti iweyo ukazakolola zimatchane ndi zimene ma expense amene wapanga. kupanga mwina mizere pa 1 acre kuti That's ndalama it. Ndalama zingati? zingati? Yeah. Kunoko of course timayendera timati ma chain. eh? Ah, yeah, Mumanena kuti ah, from here to there ndi chain number one. Ichokapo ifikapo ndi chain chako. Ndiye mumatchajana from the chains. Kudimba kunoko sikwenikweni kuyendera ma acre unlike kumtunda ku- kucha. yes, yes. Yeah. So it was basically like that. Besides that, ndiye kuti it was a process now yonena kuti ndaphunzirano m'class apapano ndikupangano ma practicals ndilino pa ground penipenipo so pena pakhale ngati pajama pena pakhale ngati patani koma overall ndinapanga bwino overall ndinapanga bwino because that helped me kuti kumtunda kuja ndiyambe kumanga khola lija mumafunsa kuti muli chani Yes, yes. muli nkhumba muja started doing that so um, ndinafunsa funso limenelolo chifukwa chonena kuti masiku ano anthu akulalikira kwambiri zokhudza ulimi Uh, achinyamata ambiri tili ndi chidwi choyamba ulimi ukamayenda m'maofesi mwa anzathu a m'maofesimu ukamacheza nawo ukamamva aya ine ndi- ndine accountant here komanso ndi ndi kafamu pakuti pakuti um, now pomabwera ma issues yokhudza investing I'll mention Paul Gondwe. Uh, ana ndinamuona akusinthana zichewa Facebook ndi achinyamata. So he- he he wrote something like um, kuti munthu ndimuphunzitse kupanga zakuti zakuti I charge a fee. Yes. ka- ka- ka- kamtengo kochepa so people were like ah, no why are you charging so you mentioned kuti umapanga ma training you could go on internet kupanga search for information yochuluka unapita ku sukulu you had um, capital yoyambira ulimi savings yes anthu zinthu izizi kwambiri timazidumpha mwina timaganiza kuti ulimi ukhoza ungoyamba malinga wakwanitsa kugula matumba 4 a fertilizer ndi mbewu kuti you can just start farming ndizofunikira bwanji ku- kuzikonzekeretsa ngati mmene unakonzekera iweyo komanso investing okay now ulimi wa panopa the now farming Yeah. is different from ulimi wakalekale uja ku skulu tikamapanda kulimbikira tikamalephera the parents would usually go like mukalephera ku skulu mupita kumudzitu muzikalima you understand now that was uh, aligning ndi munthu amene sanaphunzire to ulimi but this time around ndi anthu amene muli ndi ma degree mwaika kunsi kwa pillow mwagonera you're doing chani you're doing ulimi why you need to understand it's more of technological ulimi than just ulimi umene timapanga kalekale you need to understand fertilizers you need to understand ma chemicals you need to understand the weather kuti kodi weather iyi ikamapanga chonchi ndi eh, kuti ndithire booster apopo what is going to happen photosynthesis timayiphunzira ku biology ija ndi kuthira booster dzuwa likalowa kuti photosynthesis yayambika process imene ikuchitikayo what does it mean you know and stuff like that so when you have school it helps when you have capital it, it even helps even much ulimi uwu sophweka you need money nthawi zina ikamati 3 koloko ndimakhala kuti ndachoka kuno ndakalowa ndasamba ndadya ndalowa ndayitsitsa neti yanga ija ndili mkati mwa mabulangete 3 koloko masana not because that i want I'm, I'm trying to think kuti kodi awa nde ndalama ichokera kutiwo hmm? the cost implication ya ma farm implements Yes. zakwera wina wake anandi- anapanga comment pa ujeni panga amandifunsa kuti nyembazo kuti zizioneka green choncho ndi kuzizirako mukumatani tomatoes i get a lot of people akunoko amandifunsa akamadutsa uko eh eh tomatoyo ndikuzizira ukuku mukumsamalira bwanji eh zikutheka bwanji kuti tero you need money nthawi yozizira inoyo kuti upange produce zinthu so even masamba amene amasowa nthawi inoyo because of kuzizira kuzizira kuja ndi disadvantage payokha to a lot of crops so they need mankhwala ambiri achiwawu aja achina copper oti achize chiko- chiwawu ngati chalowa kale now mankhwala panopa sakusewera when you talk about mitengo so you need eh, ndalama yokhazikika yoti ulipire anthu amene akugwirira ntchito you need ndalama yokhazikika yoti ugulire ma farm implements zija ndimanena kuti tinkayuza ntchito ma water cane now look at all this place olo kuti water cane ayambira pati sizingatheke you see and it also becomes expensive yeah chifukwa anthu aja amachaja kuona kuti they using mphamvu zawo magazi zawo Nde akutchaja no kuona kuti ih kuti ayambe kuthilira tomatoyo ndi water cane kuyambira kumene kujako mpakana kumunsi uko then ayambe kuthilira konseku then akathilire anyezi kuja then uko amane amanena ndimafunsa kuti mumapanga ama mathilira mizimbe mwaiona mizimbe iyi yeah, yeah, ndiyoti yeah. tapanga kumene mm. of course tangoika zimbowa zimene mm. tikumachotsa kugulitsako eh things like those simungayende ndi watercane mpakana mpakana watercane ija imathyola ine ndanyamulapo watercane i know what it means kuthilira ndi chani ndi watercane so you need to have ndalama ndithu yogwirika kuti upange invest and investment yo ndi imeneyoyo ndi ndi solar water pump that's an an investment eventually kutsogoloku ndiye kuti nditani i'm planning on kuti ih nanenso kuno mukamazabwera mwina ulendo muzapeze ma drip pipe aja ndiye kuti atani adutsadutsa

timapanga plan Yes. but you present the plan kwa mulungu and he establishes it now without you planning palibe chimene chitichani chitichitike so even nkhani ngati za ulimi or china chilichonse tilekeze kuti business you need to have that idea first when you have that idea that idea drives you ndalama zikamabwera zimayendera limodzi but if you have the money without an idea zero olo atakuyikira ma billion ma billion zimenezo zingokhala to waste sizitani sizitheka ayi so capital imene tikunena kuti umakhala kuti ukusunga mmene muti imakhala it's being ndekuti idea yako ija ikupanga drive i- i- zikuyendera limodzi ndi chani ndi ndi ndalama yako ija so kwa achinyamata ambiri what i say is ndimaonanso ma comments olemba kuti tilibe pogwira tilibe pogwira eh it's true tilibe pogwira but do you have an idea Because idea si yongonena kuti ndimafuna nditakhala mlimi no. U- i- ukanena kuti ufuna utakhala ulimi, what is it that you want to do? Ulimi wake uti? Eh, koma ulimi wake utani? Ukufuna utatani? Uli ndi chani iwe? Where are you? Because you need to s- have a starting up point. Okay, ndibe ma inenso I get uh, motivated by Clement. Yeah. Clement eh, amanena kuti analibe I've been to his place. Analibe malo. He actually had to rent. Capacity yopangira rent-yo anaipeza. Zimene ndikunena zoti ukhale ndi kandalama kena kakeko. Of course he says kunena kuti analibe ndalama zambiri eti, koma he had that idea. Guys, this is what I want to do. Tikalima tomato 10,000 trees titulutsa ndalama mwakuti. That question inabweranso yomufunsa kuti kodi ndiye kuti apopo zikhoza kutulutsa ndalama zambiri bwanji?. I'm giving the example ya tomato eti. Ineyo mitengo yanga iyoyo you're talking about close to 3000 trees and thereabout chifukwa ya mitengo inataukira kumunsi uko now masamu anga ineyo amayenda per tree ndimauza anyamata kuti every tree counts okay so for a tree ndimanena kuti mtengo uno ndingofuna uzingondipatsa 3000 kwacha or 5000 kwacha basi ine if i just get 5000 kwacha from one tree that's ok so you do the 5000 kwacha mwausamalira mtengo uja wakuberekera tomato mwagulitsapo 5000 pa mtengo umodzi tomato uja times 3000 how much money is that so even for him anayipanga calculate imeneyo ndiye idea imene anawauza ma guys kuti guys ndibe ndrama koma tiyeni tilime ngati mmene amapangira anthu akufodya aja timati kuma chani uko a- ku maestate kuja Yes, yes. amapita amadziwa kuti period yolima fodya tiyerekeze ndi 4 months amangowapatsa mwina zakudya alimalima nawo akadzagulitsa kuona pamene- amadza aliyense amampatsa ma dues ake if i'm not mistaken that's what he said kuti that's what he did koyambirirako because he literally didn't have money and anapezeka kuti achita bwino agulitsa their first millions ndati iyayi tiyeni tilime wina kenako iyayi ndigule one acre kupanga expand. kenako pang'ono ndigule one acre when i went the last time i was at his place he was showing me kuti mpaka wagula manda am like what what are you going to be doing ati ndagula the whole this whole village joy anandiyendetsa ukafika kumaponde ena ake kuti anali oti mwini wake anazi- anazituluka Yeah. he said kuti want to start working on these fish ponds munayi mutamenamena maudzutu timadzi tioneka tapang'ono But last time I think post yake ina yake ndinaiona anali oti wakonza konza kumeneko. Ndikuti nangakhale manyumba anthu ena ali manyumba amene ndawapatsa period yoti akhale akatero achokapo. Akachoka ndiye kuti I'll demolish those. You know? And he talked about oh, having over 100 hectares 100 acres, 100 hectares, something like that, you know. So it started with him, even with an idea. And he said, unena kuti osatenga ngongole kukapangira chani kukapangira kuti ukuyamba kumene kuti ukapangira ulimi no ndi chibwana ndi chibwana iye uja pamene ali paja akhoza kutenga yeah ngongole of course akudziwa zoti ndipo ali ndi ma investment amanenapo aja he has invested you know ali ndi ma investment moti kuti olo ngongole ija itamukhiya azafuna atabwera muzatenge chitraki chinake amachisuntha tsiku lina lake you know he said kuti he wanted to be a truck driver awo zatabwera nde azatenge nichi chipanga pay off koma ine ndungoyamba kumene Ndiye ndikalimbane ndi a bank ndikanike kubwenza fo chonena kuti ujeni mwezi umenewo kunazizira kwambiri mankhwala ndi zina sizinagwire and ma factors ndimanena aja kuti the several factors zimene zimapezeka kuti zikupanga influence kuchita bwino kapena kusachita bwino you have the weather, weather you can't control. kuzizira kutentha sungapange control mupeza kuti inuyo mwakatenga ngongole ija mukuti "Ah, chaka chino ndiye ndidzala chimanga ee mwakatengadi mwagula mbewu mwagula mankhwala a- a mbozi mwagu- a ma armyworms mwagula fetereza yese ndipo malo momathira pa eka the recommended ujeni bags ine ndizithira 10 10 pe eka kuti ndipange yield yambiri you know kuzithemba kumeneko kumwamba kumazati mvula sitigwa what do you do Palibe. fertilizer mwakamthira kale mutani You can't question God.
no no no no not at all not at all mwina ukuku inagwa bwino bwino mwathira fe- second fertilizer uh, uh, second first second fertilizer mwathira bwino bwino kenako mvula kuzangong'amba olo kwina kungochokera dzombe kwina kwake basi ma ancestors akwanu sanakuyang'anire kwa bho kungofika nde you know how dzombe does it Yeah. likamauluka from ukoko kumadutsa apopo nde kuti everything there is gone imakhala loni mowa yamphamvu ija what do you do kunoko kwambiri sitimapanga za ma insurance azaulimizi and stuff like that So amapanga advise kunena kuti tiyeni tisatenge ngongole pamene tikufuna kuti tikayambe. Tiyeni tipange ma savings athu then we start. Ngongolezo tiyeni tipange pamene tikudziwa kuti tili ndi capacity kuti tikhoza kutani, tikhoza kubwenza. Itatikanika, a bank aja tawauza kuti ah okay tingodula acre iyoyo ukoko mutani mugulise. mutani mut- mutenga and stuff like that so you need to be financially stable because these things sizakalekale zijayi izi you need to know you need to be in class you need ma chemicals you need zinthu zokuthandizira kuthirira you need zinthu zokuthandizira kufukulira makasu and what not you see kunoko kunalibe zitsime zonsezi i've got a lot of these including chidamu chija you need those kuti anthu atani akumbe zikuthandizeni kumathirira chifukwa sitingamanene kuti madzi tikumba chitsime cha uko chokhacho nchimene chizithirira so zimathandiza because here we have one there we have one apo tili ndi china aponso tili ndi china meaning kuti area ya kunoko zina zili china chili apo Yeah. china chili apo we have another big one here ndizoti timangoponya it makes watering very easy understand so you need to be equipped you need to have the idea you need to be determined you need to have the passion Above all, you need to have the understanding of kuti what am I getting myself into. ndikutheka kuti mwangotipeza kumene imeneyi ndi malawi agribiz podcast podcast imene cholinga chake ndi zimene tikupanga panozi tikukutengerani malo osiyanasiyana kuti tikamve zoona zenizeni zokhudza ulimi tiphunzire kachitidwe ka ulimi komanso tikamba za ntchito business ya ulimi agriculture and agribusiness lero tili ndi miss joy uh, mcheneka farm uh, afotokozapo zinthu zingapo one akunena kuti ulimi umene tinkapanga kale lija unatha ulimi woti ungodzuka lero uli ndikufuna ndiyambe ulimi ukuyenera upange invest in knowledge kudziwa chimene ukufuna kupanga chuma ukhale nacho osati inde sitikukamba za ndalama zambiri koma at least poyambira papezeke komanso uh, chachikulu akuti ukhale ndi idea chifukwa anapereka chitsanzo kuti ngakhale upasidwa billion leroli kuti amwene 1 billion iyi koma ngati ulibe idea palibe chimene chingachitike chabwino tifike ku farm kudimba kumene tili dimba limene ndi lalikulu bwanji Uh, this place is about one and a half hectares.
um, ndikudziwa kuti akuona kuti kuli zimbe ndikuonapo mtengo wa gwafa koma muli mbewu zanji muno okay muno tili ndi nzimbe tili ndi letesi nyemba tili ndi anyezi tili ndi tomato tili ndi chinangwa tili ndi therere komanso manazari amene tapanga kumene a letesi Tiliso ndi taokera kumene side ya uku kuli uh, ma eggplants tili ndi green pepper komanso mukaona kumene kukuoneka maudzuko ndikoti kumeko tayikako chimanga chatulukatuluka Okay. ndi maudzuwo kwapalidwa kumene tikufunano tiphimbire chifukwa apapa tikulowano nthawi yo- yotentha Yes.
so to preserve the, the chinyontho timayenera kuti tiphimbirephimbire komanso zimathandiza kuti ma nutrients asamathawe Okay. yes
chinthu china chinandipatsa chidwi nditafika kunoko kuli mitengo yachilengedwe imene ikusamalidwa ndi mmamuno chifukwa chachani chifukwa tu tikayenda madima ambiri si kwenikweni kupeza mtengo wachilengedwe imakhala kuti inadulidwa why are you keeping mitengo yachilengedwe mdimba okay one uh, mwina poti tinakhala pano chifukwa cha the background yes, yes, yes. komano i think kuli ma, ma shade ambiri amene tikanatha kukhala and mitengoyi ndiyomwe ikutipatsa shade iyo
kunoko ife timaswera timabwera mamawa kuchoka madzulo ku ofesi ndiye kuti mokhala mwake ndi muti ndi mmenemo mwaona anyamata aja ndikuti akagwiragwira ntchito akatopa mokhala pake ndi pati ndi pamenepo kumaphikidwa mmemo aitha kumene talowera kuja mm-hmm. mwapaona pamene paja ndi pansi pa mitengo pali mitengo yachani pali mitengo ya mango now when you talk about mitengo yachilengedwe ngati iyi nthethe nthethe imathandizanso kuwonjezera chonde mu nthaka. Komanso mitengo tili nayo zinthu zogwiritsa ntchito zambiri, nkhuni amongst others. Komanso like kwa ineyo ndili ndi project ina imene it's in the oven that is uh, beekeeping.
Ma hives am yet to do them chifukwa choti tinali ndi mtengo wina uko wa malayina tinawudula panopa tinapanga matabwa ali m- m'khola muja kunyumba kuja ndikuti tikakuonetsani tikapita okuti akungoyenera kuti akhomedwe ndi design imene ndili nayo ina imodzi yopangapanga kaleyo kuti kenako tipachikire pachikire ma, ma, ma ujeni ma hives aja tiyambe kutani kukolola uchi so kuti mupange njuchi mufunika mukhale ndi mitengo iyi There's no need for me kupitanso kumakabwereka mitengo thengo la ena ake. I've made my own thengo here. Yes. So, ndiye kuti tingopachika pachika ikamatha after every 3 months ndiye kuti kutani tikukolola uchi. I hope panopa muziwa kuti uchi pa kg or per 500 mls tikumagula ndrama zingati. Ehe, ndiye ife tifuna kuti tikapachika mtengo, kupachika mtengo, kupachika mtengo basi. Advantage is tili ndi madzi ambiri. Njuchi zimakonda kumene kuli madzi. so with that that's why we have these trees and chifukwanso cha chimenechichi nkana kumadutsa kunoko kamphepo kabwino just like imene mwakuonera kumtunda kuja okay uh, ndifuna ndifunse funso ilili joy not ngati mulimi um, wayendapo mayiko angapo wagwirapo ntchito yabwino um, kupezeka kunoko kumene tikukhala chikhoza mwina anthu sakudziwa zoti kunoko ndi kuti kunoko ndi uh, from uh, entry ya pachitedze research station from there ukafika kumene tili kuno its about 2 kilometers um, pali nyumba yako kudzafika dimba imene sikuti ndi patali kwenikweni ndi pafupi eh, tikhoza kunena kuti ukukhala kufupi ndi kudimba Yes. ukulakwa kutero Ayi, ngati ndimakhala kumunda ndimakhala kumunda chinakulimbitsa mtima ndi chani kuchoka ku area 47 uh, area 49 kubwera kudzakhala pamene kukhala pamene pacha
okay now zomwezo ndikunena kuti ukamapanga chinthu you need to be determined you need to have the passion you also need to understand it ku 49 sindimakhala ku rent sindimakhala ku rent nyumba yabwinobwino ceiling magetsi kapinga wanga everything you know s- s- chilichonse chabwinobwino Nalipo. but kuchoka kumene kujako especially okay when i just started maybe it was easier because zinthu zinali zisanakwere mtengo Yeah. mm? and like i'm saying kuti ndinali ndi ndalama yet yokuti ili apo so that time ndimayuza a galimoto ndinailemba okay from kwa agogo anga komwe kuja agogo anga magalimoto awo amalemba god can do anything yes that's uh, the late reverend gideon bomba so amalemba god can do anything god... so inenso ndinalemba god can do anything on the canter mitsubishi that i was driving then inali a, a three ton so ndimayuza imeneyoyo kuchoka ku 49 Kumabwera. kubwera kunoko yes zimatheka bwinobwino Kumtunda kuja we had chickens, we had ma kuroilers, we had ma boschvelds, we had mikolongwe, we had akalulu and ndi ina e- mm, nkhuku zina za lokolo zinali kumene kujako a lot of them so zimandithekera bwinobwino koma as time was going zinthu zayamba kumakwera Yeah. fuel wayamba kusowa eh, iyi zinthu zikukwera zikukwera ndiye kuti fuel amene timagula nthawi imeneyoyo ndalama imeneyo ndalama ikumveka kuya mphamvu Yes. it was not the same amount imene even tikugula panopa Uh-huh. now from 2021 22 tinaona kuti ndalama yathu its drastically going down eh? it meant kunena kuti ndiye kuti zinthu zayamba kudula now kuchoka kumene kuja kudzafika kunoko ineni wafunika chifukwa ndi 20 kilometers one way 20 kilometers back which is 40 kilometers so ndizibwera kunoko 40 kilometers every day doing 40 ks it meant kuti daily ndimayenera kuti ndikhale ndi fuel osachepera wa 30000 malawi kwacha now if i'm doing that every day times 30 days mwina tingochotsa tingoti 20 26 24 days coming here where am i getting all that money from galimoto kufuna service fake kumayenda mm -hmm. ndilipire anthu kunoko ndigule zinthu feed tigule chani tigu... kunoko sizimatheka it was not adding up at the end of the day it meant kunena kuti whatever little that i'm realizing here ndi yomwe imangothera kumafuta you know so it was frustrating now what happens mu ulimi zija ndimanena kuti i'll go back to mafactors amene amalepheretsa so kapena kukonzetsa you have the environm i mean you have the weather you have also the human resource yes human resource can either let you down or can either put you up ine ndimathokoza kuti ndili ndi anyamata amene ndili nawo panopa amene ndimagwira nawo full time yeah kuti they understand my idea and my ideology ndinso my work ethics. So, pali uh, uh, ena amene unawalembera ntchito hey, nde pali ena amene amangobwera ma part time mwina munaona amayi ajawa yes, amene aja ndi aganyu nde kuti akulima uko akamaliza kaujeni kawo kaja tilipirana mm -hmm. apita abweranso pena bwanji and stuff like that so because anapanga understand that timamvana that's why kuno simunandipeze nayi ndili kunyumba kuja kunoko mwapeza kutani ntchito ikugwirika hey even without me being here but umapezeka kuti iweyo mwanena tiyeni tipange ichi tipange ichi tipange ichi ayi tipange ukangosuntha zathera pompo i remember tikulima tomato wathu oyambirira weniweni we had about 5000 trees tsiku lina anyamata aja amapopera mankhwala ndiye ndikudabwa kuti apopera kufika almost halfway tikufika around past 5 ukapanga chonchi mukumauluka zinthu kuoneka kuti zilombo zikuuluka inu mukuthira pompano ndiye muzioneke chifukwa tikathira mankhwala umayenera kuti at least kouluka kena kalikonse kasayandikire mukuthira bwanji ayi ayi nditi tandioneseni kapo yomwe mumathira bwanji mankhwala napeza kuti amathira 10 mils instead of 30 enawo 35 mils mu 16 mu 16 litre ujeni uh, sprayer yes mukuthira chani chifukwa chani eh timaopa pati tiwotcha amayi apapo ndiye zikutanthauza zoti mwangoononga mankhwala komanso tikuyenera kuyambiranso exactly nthawi you know i told them kuti tiyambiranso this is not what i told you so you can imagine kuti if i was not there what was going to be happening because chimene chi- cha- chimene chimachitika nchonena kuti timadabwa kuti tomato tayamba kutchola tomato akupanga wabwino koma akumakhala ndi timadontho timadontho mukamupanga choncho peza kuti mkatimo muli mphutsi what is happening you know nkhani imakhala yo kuti mankhwala sitikuthira mankhwala mulingo wake mmene tikuyenera kuthirira ndiye kuti sitimathana ndi chimene chikupangasa zimenezozo you know so when that happened i told them kuti tiyambiranso tinachoka kuno mmambuyo ndi mdima ende ananyinyirika and one of the guys ndikuti nampeza kulima kuti ah amayi ah chenjera i said kuti tiyambiranso kuno you know tinapanga choncho. so what usually happens is ukakhala pompo zinthu zimayenda Zimayenda, yeah. ukakhala pompo anthu aja amakhalanso motivated Relax, yeah. koma iweyo ukakhala kuti palibepo nthawi zambiri ndi anthu ogwira ntchito or even mwina timaona maofesi athu aboma abwana kulibe anthu makapeza mapeyala matanjarinzi machani maofesi muja kulibe oti akuthandizeni why because mwina abwana kulibeko palibe amene akwatani akwapanga supervise and everything of that sort so even that time zinapezeka kuti zayambano kuvuta ndi, ndi, ndi incubator ndimayika mazira ndiye kuti tikatolera mazira kuno kukayika mazira aja after 18 21 days they are ready ndiye ndi brooder kunyumbako mpaka ndinamanga khola langa ku, kutsogolo kwa nyumbako ndiye kuti zikachoka mu incubator tiika mu brooder zika mu brooder muja zilandire ma vaccines zikamafika the fourth week fifth week timakhala kuti takula ndiye timazichotsa kukazika khola la panja timalizitse ma vaccines omalizira 5 weeks ndi ena opanga repeat ndiye kuti zikamafika 5 to 6 7 weeks zimayenera zichoke kumene kuja zibwere kuno mkhola kunoko kuzibweretsa nkhuku 250 nkhuku tinkhuku ta chonchitichi nkhuku izi madala ee.
muzipanga A B C mankhwala ee.
ndabweresa awa a stress awa ee. zimwe 3 days awa eti ee. paja mati- ma teaspoon ake ndi awa eti ee. timatere timatere paja eti ee timatere i've had this guy for a, a year plus he knows what he's supposed to be doing iwe kungochoka akupanga zawo osapanga ma awa ndi antibiotic muzipatse chifukwa choti zachoka environment ina zabwera environment ina just like mmene amapangira munthu tinthu timadwala zibayo timadwala zifuwa timadwala chanchani muzipase mankhwala awawa enawa ndi ochotsa stress because of the movement osazipatsa Iwe nde kuti mwina wachoka olo ndi kuvuta fuel wavuta muja one week tikukanika kuti tibwere kuno Mukungoyankhulana pa phone. dzabwereni kunoko nkhuku kumazipeza 10 zangofa zinazo zungotere makoso osati kuti ndi chitopa ayi there's no chitopa tafa tafa tafa ine ndimafika pena paja ponyanyala ndikukalipira ndikukhala ngati ndilira nkunena kuti izizi ndingozisiya I'll just sell nkhuku zonsezi basi ndatani ndasiya you know so you lose a lot you lose a lot because you're not there anthu amene ukuwadalira kuti akupangire aja akudziwa kuti awa akabwera pano mm, 2 3 hours adzitani adzipita their lives chani zimapitirira iwo ja they continue with other things iwe sizikupanga or even kusiya ntchito yako kumene nkukapanga ganyuko you see so that chinali kumtima kwanga kuti zimandiwawa kuti nthawi zambiri mapeza kuti zinthu zikuonongeka i remember one guy that ndinamulemba kanthawi kenake zitafikano poti zavutano kwenikweni especially za mafuta zije I gave ndabwegula mbewu mankhwala chani kuti ndifuna munthu amene amadziwa kale zakudimba ine sizimatheka kuti ndizibwera kuno daily because it's expensive at least maybe I can be coming here twice a week or mwina kapena three times a week koma kuti ndingamabwere kunoko daily zindivuta ah ndimatha ndimatha ah problem napeza mitengo iyoyo ya chinamwimbiyo aduladula bwanji hayi ndimasadza munamuuza ndani nde zimene mwasadzazo zili kuti ha ndinazisiya nde kuti anthu atola ndi sizingatheke simungasiye nkhuni you understand so i lost and i remember kuti that guy told him kuti go i'm not paying you anything after that was 3 4 months kupeza kuti zatani zatero so because of that it brought to me the need for me to be here i said kuti ineyo the only way yoti ndithane nazo ndi izizi ine ndipite ndikakhale right there i know kunena kuti anthu ndikamawauza they never expected kuti iwe joy ungakakhale kuchiredzi sungakakhale umenewo and stuff like that you know but i pushed on to that dream and the reality is now am finally here but even before i moved to here ine ndinasamukira kunoko ndisanamuze munthu ina aliyense okay. not even my mother i didn't tell her mukakumana town anthu maona kuti akuchokera 49 manebazi ndi azinzanga ena close anayamba nomwe ngoimbirana foni aa ah, ah, ino joy tu akusamuka Joy kusamuka bwanji ndati eya ndikupita no you not serious ndati am serious am leaving ndikunyamuka ndikumatani ndikumapita I told my mom after 4 5 days I went to her and said kuti I've got a confession to make and she's like wapalamula chani nde ndikuti ndasamukatu Joy wasamuka How are you surviving kumeneko? wakalowa kumene kuja Ii, nyumba ija wagonamo masiku angati chanchani nde how are you keeping up ee mwakuti chanchani she had her own concerns you know but i knew kunena kuti ndikanapanda kuchoka ndikanatsanzika there were a lot of things that are surrounding me now zonena kuti akanandikaniza ayi musapite hey security kumene koko hey environment hey nyumbayo ndiyosatha bwinobwino chanchani but i said kuti i just want to make it habitable I've seen the worst houses people have entered because of mavuto awagwera nde inee iyi iyi ndikatani iyi ndikalowa I'll just make it habitable and that's how I moved ndikubwera panopa when I moved some 2 3 months this place was not like this kose kuja it wasn't like that moti anthu amene anabwera before I moved we had a, I ha, we have a group ya ma friends timaitchula kuti memo group ndiye timayenderana anthu amene ali ndi malo ngati awa mwina they are planning to stay timapita pamalo pawo paja we have a braai tichezecheze tione what they are doing kumachoka madzulo you know when they came kunyumba kuja tinabweranso kuno it wasn't like this i'm yet to invite them again kuti abwere of which i know they are going to be surprised because this is not what they see they saw even dam dam wasn't like that of course anapeza kuti yakumbidwa but it wasn't like that So what actually made me was zinthu ngati zimene ndafotokozazi kuti I need to be at that place, I need to do supervision full time. Ineyonso am those extra hands that also help because why? Ndilibe that much capacity yoti ine ndingalembe kunoko anthu 10 ndikumawalipira even aganyu. But even my hands ndimakhala dzulo ndinakhala apo ndimafukulira letesi uyuyu naita kupanga ndikuti eh, khanga ndikupanga thudza ndi ndisiye kaye nditani uku ndoti titani tipitirizadi i have that solar water pump ndimayima ine ndikuthirira the whole place kuthirira kumangochisuntha chipaipi chija kuthirira kuthira fertilizer ndimathira nawo kutani iye ayilero weather yavuta tithire ma cane timathirira with the chani with the cans because i'm also putting in my two extra hands so that's what made me kuti ndibwere ndidzakhazikike kunoko tisanalowe ku nkhani ya um, profit ndi business ndi ntchito mukupangayo ilipo uh, nthawi imene unaganiza pa zoti ine ulimi ndingokusiya ndikulimba mtima kuti a ineyo basi ndikuzitaya izizi chinachitika ndi chani several times several times one inali issue ya ya nkhuku ndikunena ije i felt like that Second inali issue yonena kuti zinthu zikukwera daily, fuel akukwera daily, commuting to there and to here. I felt like kuti ah, I think zinthu zina mwina ndingozitani, ndingozisiya nditani, ndiyambe uje ndiyambe zinthu zina. Human resource napita ku Dedza. I remember we went to Blantyre. Driving back naima ku Dedza. I was with my mom. Nawauza kuti ndifuna ndiyime ndinagula chani ndinagula seed ya mbatatesi titenge I bought two bags nanyamula kubwera nayo kuno tinayambira uku mbali ya uku koseko uku mpaka na uku kudzala ndiye kuti so mbatatesi how we do it timalima mizere ma, ma contours ngati yodzalira mm, uh, chimanga ichi mm -hmm. so tilimalima komano timadzala pakati paja yeah, ah, okay. pakhwawa paja yes, yes. ndi pamene timadzala nkuyamba no kutenga mzere wa uku uja kuugwetsera uko kukwirira you're making another mzere pamene mwadzala paja so imakhala ngati mukulima kawiri so you can imagine kuti that i was doing with anyamata kunoko kuthira to fertilizer kudzala ujenija kuthira madzi akulu mafuta anazangosowa two weeks when i got back mbatatesi yoti inatuluka bwinobwino ukuku yonse ndiye kuti yapanga ma, ma red spiders yapangika zake samathirira nadzala kabichi from from uko ponsepa palibe mizimbe apa mpaka nakose uku kabichi yekhayekha makanta and cabbage amene anandithandiza kupanga was uh, uyu wa Grow Seedlings Yes. ujen uh, grole Glory. Francis Yeah, Francis.
he's a very good friend Ah, beautiful. he was the one from pa Nazare ndimapanga mavideos kumuimbira e pene po mpange chonchi pene po mpange chonchi pene po mpange chonchi mpaka nopezeka kuti ndatani ndaokera tinaokera koseko na about 5000 heads mukuthirira kumeneko e tikuthirira Ok, muonjezere anyamata ena ndi kutumiza ndalama ya ganyu kutumiza anthu osathirira ndalama ija kungodya. Mankhwala cabbage amafunika kuthira mankhwala otherwise akhoza kukongola kuku mkati muja ndowonongeka onongeka. Ndalama ndatumiza mupite mukagule mankhwala botolo lalikulu akagula kakang'ono olo sakagula. Thira dzimadzi dzambiri. Cabbage yense I ended up kuzula zonse nayi ndi akalulu I just said kuti akalulu adye even that. anali those things that would make me to say kuti izizi ndazisiya mbatatesi palibe chonse chimene ndinapezapo cabbage palibe chonse chimene ndinatani ndinapezapo despite chilichonse chimene ndinapanga invest i had a- akalulu nayi ndi akalulu ambiri osati chibwana ayi i got sick i had my procedures done ndiye kuti time tikuti no kunoko sindikubwera kaye ndipange kaye heal ndipeze bwino Akalulu ena ankapita ku Karonga somebody had bought, enawo analipo ndi nkhumbanso zitabwera kale. The next phone call that I'm getting ndatuluka ku theatre winayo akundiuza kuti ii akalulu 10 nde sakuoneka kuti apita kutiko? Akalulu 10 sakuoneka apita kutiko? Eh, ah, ndi khola lathu mmene mwalionera lija ndi la ma cement blocks. Kwambiri. Ti- Pansipa pali slab sangakumbe. Kuti atuluka ya. zakhala bwanji hey, kaya ineso sindikudziwa that's how my akalulu went went went went three months down the line four months down the line akalulu aja ndikuti ati akalulu amene anatsala ndioti anatsala i think akalulu 8 komano chifukwa choti i had to move them from momwe analimo kuwayika mu ina imene ndinayipanga ndinaonjezera side ina ya khola chifukwa choti umu nkhumba no zinayamba kuchuluka ndiye kuti ukoko sanali environment yabwino samaswa bwinobwino mumangomva iyayi wina wafa kaya angatinso amafadi kupezeka kuti no amene anatsala enieniwo i just said kuti let's just sell these ones Ti- ti- tichita kuyambiranso chani issue ya akaluluyi same thing as nkhuku i had a lot titachosa ma, ma layers iwo achina ma Kuroilers and what not we had local chickens mumangolandira report iyayi lero nkhuku imodzi inalowa mkhola la nkhumba nde nkhumba yadya lerolo nkhuku chanchani mpaka na nkhuku pajapa ndi oti mwaona ndachita kuyambiranso tima local chickens tikuthamangathamanga ja but we had plenty of local chickens so those were also some of the things okupangisa kuti ah ndingozisiya zinthu izi tingozitani tingozisiya koma all this also drives back to you being there tibwere ku nkhani ya mm, profit ndi ntchito iyi um, panopa sizoti anthu akafunsa kuti miss joy ali kuti ayi ndili kumunda ya ndili kuntchito kumene tili kuno ndi ku ofesi kwanu phindu likupezeka Uh, phindu ndilopezeka ndikuyankha kuti ndilopezeka sindikuyankha kuti likupezeka ndilopezeka why because i have my projects already they're still ongoing and china i'm still developing this place so whatever zimene timapanga realise ngati apapa mwaona uko nyembazo nzoti kwinako tiyamba kumachotsa kuti tiikeko zina tikumathothola pang'ono pang'ono tikathothola pang'ono pang'ono tachotsako 3 4 5 buckets ndiye kuti tikugulitsiratu ndalama imene ija tikapanga ndiye kuti tikupanga investinso kuti tikupanga invest kwinako you understand so at the end of the day of course timapanga ma, ma recordings eti nde umaona kuti yapanga komano at the end of the day nthawi zambiri timaona kuti tikanoti tapanga phindu nde kuti tichose pa, pa expenditure return paja tichose zimene tinayi- ti- zimene tinayika zimene tapeza nde tikhaleno kuti cash at hand kumayiona cash ijano kuti cash ija nde tima- timakhulupirano kuti ndi chani phindu ndi limene lili you know komano with us for now ife kubanki sitisunga ndalama mukakayiona akaunti ya, ya mchene of course mukangoona kuti uh, uh, chani bank statement yake ndiyoopsa eh? koma zimakhala kuti zikungolowa zikutuluka zu- because we're keeping the records Yeah. you understand i remember nthawi inayake kunachitika ka issue ka akaunti yanga a bank manager ataimbira kuti hey, akaunti yanu ikuoneka kuti imakhala busy yetu you know Yeah. so we don't keep and now sitimaonanso even chifukwa choti tisungire because olo tisunge ndalamayo tikuyenerabe kuti titani tigwiritse ntchito panopa tikuyenera kuti tigule fertilizer yeah. chimanga tikupanga ukuchi tomato amafuna fertilizer tikumagula mankhwala daily tilipire anthu amene akupanga ganyu pa pa pondi paja pakufunika kuti payikidwe nsomba apopo ndiye kuti ikapezeka yoti yogwirika tikatenge nsomba tiyike pakufunika feed and what not kumtunda kuja tifuna ma local chickens aja tionjezere nkhumba zija zimafuna deya So all that tilibe panopa kaye yonena kuti iyi timasunga timayika uku kuti kuti ayi phindu langa ayi ngati imene timasunga ndiye kuti tima ife timapanga you know anthu amazinena zipereganyuzi koma ife timapanga timapanga za daily zi- Yes. zimaoneka ngati zopusa koma zimathandiza chifukwa nde kuti tikamaponya ka 5000 kathu daily Yeah. tayikako mayina atatu ndiye kuti imene tagulisa tsiku imeneyo tikayika kumenekoko tikamadzalandira kuti ine ndifuna ndidzalandire after 30 days imakhala kuti walandirako ka half mita Yes. you know ndiye kuti ukuitenga as a lump sum ndalama ija ukapangira china chake chooneka so phindu limapezeka ndithu mu ulimi it just uh, zimangopanga depend kuti kodi what stage are you are you still developing kapena ayi chifukwa ineyo 2 3 years from now sindikuziona ndikumapanga izizi zomati ndalama imene yabwerayo iwe- ife iyi imakhala ngati hand to mouth Yes. mm? mwa mwaphika mandasi ndalama imene mwapezayo nde kuti mungochotsa yogulira ma, ma materials yo Eh, koma inayo inayo ndiwo. ndiwo chani chani chani sitikufuna ayi tipange zimenezo Yeah. tikufuna kuti tikamapanga zimenezo zikhala kuti nde kuti maf- mankhwala aja m'malo moti tikugula ma 500 mils ife tizitha kumazagula 5 liters ndiye kuti taguliratu ngati mmene timapangira ndi nkhumba. Nkhumba ndimaguliratu mankhwala chifukwa chonena kuti it's expensive kuti ndiziyuza vet timazibayanso tokha pano. Ndiziyuza vet kuti abwere ayuze mankhwala ake it's expensive. So timangoguliratu mankhwala aja ndiye kuti mwina 100 tipanga spare yogulira mankhwala onse amene amafunika a nkhumba. After every 3 months timayenera kuzipanga chani kuzipanga vaccinate, kuzibayabaya and stuff like that. So timakhala kuti tatani tasunga. So even kunoko that's where we heading to that's ineyo that's the vision that i have that's my goal kuti ma 5 liters tagulagula anyamata inu pungulani umu tiye tikathire ndiye kuti tikamamaliza growing season ya tomatoyo sitinatengenso ndalama imene tagulisapo pokumakagula mankhwala ena because mankhwalawo tili nawo kale tatani tawapanga tasunga that's my direction that's where i'm going so phindu kuti limapezeka ku ulimi limapezeka ndithu phindu liliko.
Chabwino, uh, pamene tikupita kumapeto tingokumbutsana kuti tikucheza ndi Miss Joy um, amene atifotokozera mbiri yawo ya ulimi kufikira pamene lero tili sizophweka mwina ena akamaona mtaunimu you're driving amangoti ah azathuwa saku mwinanso ena samadziwa zoti wadutsa muti mmene ukafika uh, panopa now um, gawo lathu lomalizira malingana ndi nthawi tikanakonda tikanacheza koma tikudziwa kuti kunoko kuli ma story ambiri oti Osayamba. eh, I think tizibwerabwera kunoko um, ndi mmene dziko likuyendera pakali panopa anthu tikamaona tikamakamba nkhani za ikonomi timangoona mwina anzathu ogwira ntchito tikamati mafuta akusowa timangoona anzathu amene ali ndi galimoto ikonomi imene ikuyendera mmene dziko lathu nkhani zachuma zikuyendera Alimi mukukhudzidwa motani? Hmm.
This um, has impacted on all of us and sikupanga spare munthu ayi hmm? like ndanenena muja kuti zinthu zathu zimafuna ma, mankhwala every now and then yeah. of course we are learning how to also do uh, organic a lot yes. like z- zambiri zangati ma lettuce wa sindimayika ine fertilizer ayi pomwe ena amayika fertilizer ma vegetables i don't put fertilizers I put manure. Mwina mwaona zima bag zina ndi za manure uko. Manure ena ndi amene athidwa thidwa. We use manure. Koma pamakhala zinthu zina chifukwa choti panopa tikuyuza kwambiri ma GMOs. So genetically modified nthawi zambiri goes on so very well ndi mchere umafunikabe ndithu.
So mukhoza kuika mwina pang'ono ka component pang'ono koma ndiyoti mukuyenera kuika ma, manure. So yes we are still learning that kuti timatha kuika maluwa ena uko kuli mitengo ina yake uko ndiyoti imathawitsanso maujeni machani ma pests koma panopa because we still using ma ma chemicals and what not it's expensive. Fertilizer imweyo tikunenayo tomato yoyo amafuna kuli ma super D kuli D compound kuli ma fertilizer amene amaf ali ndi ammonium ambiri amene tomato apa pa pa stage yoyo ya fruiting yo amamufuna those ones panopa kuti tigule Tikamakapanga oyezetsa uja kuti tavutika kwenikweni you're talking about 4.2 per Kg 3.8 ndiye kuti bag ija ikumafika 190 180 chakuti yokuti tagula kuti titani kuti tithire so that is very very expensive and kwinanso umaonano that imakhalano ndi also ndi anthu amene akuthandizano kugwira ntchito like I'm saying kuti kunoko ganyu ndi wambirimbiri Yes. mm?
kwina kumakhano kuti ulibe choti munthu yo- nde umulipira chani you understand koma at the end of the day anthu obwera ambiri amene akubwera kuzafusa ganyu that is also a true reflection of what is exactly happening out there anthu ambiri amene amabwera ndikupempha ufa ineyo even being kunoko that is a reflection of impact imene yapangira ndi our economy mudzimu muli mavuto anthu ali pa mavuto even ifeyoso mavuto amenewo tikuwapanga, you mentioned kuti mwina anthu amaona kuti ayi tikuyendesa galimoto mtown and they feel like kuti basi zili bwino bwino, guys magalimotowo tinagula sikuti tikugula daily ayi mm? but nthawi zina or okay I, I was just thinking about this I think dzana kaya liti ndimakonda kulemba kunena kuti anthu ena amasilira eh, ine ndimafuna nditakhala iweyo kuti don't ever say that you don't know the things that i'm having to deal with right now you don't know the things that i deal with every day you know so musasilire because inuyo simukudziwa ayi timaoneka like this tikatuluka panja pa Facebook paja you don't want to be showing a gloomy face you don't want kumangopanga ranti kumangodandaula because at the end of the day munthu omangodandaula dandaula nobody wants to be close to you because kamakhala no infest, you infest to others ka, ka spirit koti ungodandaula kaja and stuff like that so we, we play the, the happy people there tikuziwa kuti komatu kuku ineyo nafunika ndikanaonedwa pena pake mwachoncho pena kumasirira kuti anzathu ma donation ma 10 million aja akumakata papati nafenso tikatani tikatape pomwepo Kuti ma so connections ake ndi aja.
exactly pena umati kodi abale ndekuti uko kumabungweko Kulibe wena ake amene angatione kuti okay chabwino ingondipasani 5 million ya pakamozi and see how I'm going to transform this place hmm? olo kapena iyayi mwina ma, ma soft loans nkuona kuti okay fine tipaseni muone kuti apapa tikathamanga mmene tipange because one thing is market ilipo yeah. and for me ndimapanga create my own clientele you know i build that myself and china i'm a loud person i love to talk i love to talk about what i do munthu akandifunsa chinthu mizimbe ndimauza mzimbewu mzimbewu mzimbewu last time ndimatchola mizimbe kuzazisa traki kupita kukaima nawo pansewu zonse ndimatha kumagulisa pansewu kupita mama kuchokapo madzulo ndili mbu linalo anthu akandipeza ndili penapake ndagwiriza chani ndanyamula mocktail cocktail yeah? and they going like what you know this zimbabwe guy met me there bought mzimbe and he's going like akukakwera mgalimoto goes like so you are who i'm going like ah, i'm joy chan chani so you selling this i'm saying yeah we sell this and stay later he goes like no closes the door comes out you know i like this i'm impressed you know atsikana ambirimbiri timangodikira kuti tizipempha amuna ndrama chani chani chani you know this is what you're supposed to be doing then i'm going like no ndikapita kumene kujako i don't need kukakhala pa tebulo kumadikira kuti anthu ena akandigulire ati si kakokakola kanga koyambira nditani ndithe kutani ndithe kukapanga kukapeza so what i'm saying is Imp, the economy imene yapanga yapanga impact sinasiye munthu wina aliyense even ifeyonso we are affected mwina zikanakhala kuti zinthu zikuyenda bwino sitikanakhala pamene tilipa ayi tikanakhala titadutsa kwambiri mmomo mu damu mufunika nsomba Yeah. damu yathu ndi yayikulu kwambiri nsomba panopa catfish you're talking about last time inali pa 250 imodzi imodzi fingerling imodzi ndiye kuti mmenemomo mukhale nsomba zodziwika tikufunika how much are we talking about you understand mumayenera kukonzedwa mmenemomo anyamata aja ndiye kuti amagwira ganyu kulowa mmene muja kuzulazula maujeni ma plants and what not kukonzakonzamo kumalo kunoko kukuyenera kuti kukhalebe kuti kwaoneka bwino Apapa of course tikugulitsa pang'ono pang'ono mizimbe kumapanga konkuno because sindingaitchole kupita nayo ku 49 kumene ndingakapange fetch mtengo wabwino kwambiri chifukwa chonena kuti kungopita ndi kubwera kumeneko ndiyenera kukhala fuel wa not less than 20000, 25000 kwacha you know. Ndiye kuti phindu la ku nzimbe lija lachokapo kale. Exactly so it doesn't make sense so what I'm doing is tikumayala polowera pa entrance paja pansewu paja mitengo yakunoko ndiyolira. and you can't argue about it chifukwa chonena kuti anthu even mapezedwe akunoko ndi achoncho so of course tikumasankhabe sikuti tikumapita pa zimizimbe zimene ndi zoti kutawuni tingakagulise tutu apapa tikutchera mipira eti kuli mipira imene wina wake tinaumisa apa koma mipira ina yake imene kubwera kukuyi ayi ife timakayima kumene kuja osakalowa nawo mkati uja kumangomva anthu akukuwa iwe nkumangokuwa kunja kuno "Eh!" iwe ukugulisa chani ndikugulisa nzimbe tikamachoka pamene paja ndoti ndi chani tili ndi kena kake kumabwera Tithane nda ngongole, ana asatupe kunyumba, ifenso tioneke kuti a Miss Joy ndifeyo, basi moyo uzitani, moyo uzipitirira, anyamata ajanso atani, asangalale and so on and so forth. Chilipo chimene boma lingachite kapena mabungwe angachite kuti malingaliro anu afikire pamene inu mukufuna mutafikira? Mwachidule kwambiri. Okay, yeah, there, there are a lot of things zimene. boma or ma organizations ndinapita last time quickly i traveled to lusaka zambia and ndinali ku mccain and uh, what i learnt from a number of guys there was kunena kuti ma company akumenekoko amatha kupanga empower ma young farmers or upcoming farmers amene akuona kuti ali ndi potential because if you ask me

za farming pa pa facebook paja sindimangopanga follow zopeperazi i do that so ndimaona mmene zikuchitikira and i had to connect with that so even ku Malawi kunoko amationa sikuti samationa ayi ma honorables pa, pa facebook pa chifukwa amationa amatidziwa eh you know what, i- i- zinthu ngati so i don't know whether this has to go with policies or whatever zikakhala issue yakuboma koma it's a matter of mmene mwabwerera inuyo kubwera ah, Kodi Miss Joy, so pa zimene zikuchitikazi? Where are you? Because nobody is funding me. Yeah. Ndilibe mamuna oti ndinene kuti ayi kapena ayi galimoto ija ikapanga ndiye kuti ndinekha kapena ndapempha amayi anga ama mafuta ati ndigaireni ndona atani andigaire you understand so palibe there's literally nobody who is funding me

let's ask them kunena kuti kodi how can we help what are the areas olo pali ujeni fund iyi chifukwa mwina akanadziwa kuti masiku lero ndimaona mamawa zachani a ku COSOMA yeah, anthu yeah. a president anayitana mm. amakawapatsa ehe yeah. anthu andi ama 23 million chani chani chani that's also maybe that needed to happen even with, with us yes. ku ulimi especially ife amene tili young chifukwa alipo ena oti ndi akuluakulu ndi ma big eh? you know the, the, the, the very big but you're talking about us because we want to grow and we have that passion kuti we want to grow sitikufuna kungothera pati sitikufuna kuti- like zimene ndimanena zoti next time ndikufuna kuti mudzaone kuli ma- mapaipi uku mukudumpha "Eh, ndiko- ndingakodwe you know and stuff like that zima ujeni nde kuti tayimikayimika mmwambamu and what not that's what i want but that needs wina wake kunena kunena kuti okay fine apapa kodi inuyo tithandize bwanji ok tapanga fund iyi we want to be helping these young farmers these um, uh, um, uh, uh, upcoming farmers anthu amene malo ndi anu chifukwa mwina kapena security imakhala yonena kuti mwina malo akupanga rent Koma this is this your is, land. yes Yeah. so it's a matter of uh, okay lozi chisowa that's her land anakakhalanso naye clara anakakhaso naye anagula tha- that's, that's her land and uh, several other uyu clement that's his place po ndani you know tili tili pamalo pathu so kuthawa ine sindingathawe kunokoyi izi ndimanenera ati ndisingathawe anyamata anga akamandigemula manoti ati ndikazafa azandika konkuno maliro anga azakanize kuti mukandike kwina kuli kosati i'm going to be buried in here you understand so it's a matter of kunena kuti okay fine either ask approach us tipange bwanji kapena iyayi pangani fund tatiitaninso nafe ku state house kuja mukamve maganizo athu tipatseni kena kake kuonera it's a push up capital hmm? and watch us kuti kodi i- kamene tawapatsa kaja akufikira pati kapena okay tifuna tikupatseni izizi do a write up kuti kodi mupanga nayo chani ndi chani ndi chani ndi chani zikhale m'mabooks awo azibwera anthu aja azizayendera Komanso china one thing chimene ndimafuna ndinene nchonena kuti kalekale lija kunali a, a, a, a zaulimi azilangizi a zaulimi mm -hmm. I, I, don't see, I don't see that most panopa I don't koma ndimaona ngati kuti tikanakhanso ndi ndi ma extension workers ngati amene ajawa alangizi a zaulimi that was going to be the best zabwino mene zimachitikira kale lija zikanathandiza
so um, kwa anthu amene mwina angafune kuti mulumikizane kaya mukambirane za business uh, anga angalumikizane motani okay kwa anthu amene angafune kuti tilumikizane on anything pertaining to zimene timapangazi Uh, ndiye kuti akhoza kundipeza pa foni uh, ndiye kuti namba ya airtel 0 manayini awiri 738 331 uh, komanso kuti kubwera kunoko ndiye kuti ndi ku Chitedze just before chitedze research station akangodutsa pa nrc islamic school charles grand park kenako pali sign post yolemba stans place soon after stans place po on the right hand side kuli malaini mbali inayi kuli ka indigenous bush pali mitengo yachilengedwe komanso pamagulitsidwa ma- ma- malonda komanso ndi pamene tikugulitsira nzimbe so ndiye kuti akhota pamenepo pali chikwangwa cholemba tikugulitsa nkhuku its two kilometers from the main road to get to here and my plot is the very last plot just before you get to pamene pali ngati ka four ways kuti kena kamatsetsereka kena kakupita mbali ya kumadimba kena kakupita mbali ya kumanda so muona kwambiri mitengo yambiri if you see those eh, a lot of trees including zimithethe zikuluzikulu just know kuti mwafika pachani pa Mcheneka Miss Joy, eh, kwa lero tisiyire pamenepa. Kunoko kufunika tizibwerabwera kuti next time we are coming we are taking one value chain. ichi mmapanga bwanji ichi mmapanga bwanji koma today we wanted to learn kuti who is miss joy Ku- pamene afika lero adutsa motani tithokoze kuti munatilandira komanso mwatigayira zina mwa nzeru experience imene mwadutsamo yes chabwino uh, ndi mmene tamalizira malawi agribiz podcast lero tinali kudimba kwenikweni timacheza ndi miss joy amene tamva mbiri yawo kuti ayenda motani kufikira pamene lero ali Tamva zokhoma komanso ma opportunities amene ali mu ulimi, tamva zimene zitha kuchitika kuti ulimi utheke muno m'Malawi. Akunena kuti ulimi si tikumachita ngati mmene tinkachitira kale lija mwachizolowezi, ulimi masiku ano ndi business. Ukamayamba ulimi zinthu zingapo zimene ndatolako ine, ukhale uli ndi idea, udziwe chimene ukufuna kupanga. Apereka chitsanzo chimene ndikumasekabe mpaka pano akuti ngakhale kukupatsa 1 billion lero koma ngati ulibe nayo chochita ulibe idea ulibe passion imeneyo siitheka. Ndine Mwafongo John Kisewe Mpakani.
Malawi Agribiz Podcast.